I gCorcaigh, chuaigh dhá fhoireann breac le réaltaí in iomaíocht sa bhabhta deireanach sna grúpaí. Bhí áit ann sna babhtaí leathcheannais dos na buaiteoirí, fad is a bheadh ar an bhfoireann eile imirt sna babhtaí ceathrú ceannais. An mbeadh an lámh in uachtar ag seaimpíní reatha na Mumhan, na Sáirséalaigh, nó an éireodh le Fánaithe an Ghleanna céim ollmhór a thógaint i gcomórtas nach bhfuil buaite acu ó 2016? Bhí Brian Tyers agus Dónal O'Grady i bPáirc Uí Rinn don cheann seo.
Sea, ní hé an ceann is fearr amach ach tá sé éifeachtach sa mhéid is go bhfuil sé tar éis fear dá chuid fhéinig a bhaint amach. Brosnan, an bhfuil an radar níos fearr an turas so? Díreach laistigh den gcuaille agus tá aige. leathsheans aige Dean Brosnan b'fhéidir, ag Neilson a smachtú ach arís an aicillíocht atá á léiriú aige Cillian Murphy, an pas laistigh, Tá Hogan leis gan aon bhrú air, ba chóir go mbeadh scór anseo ó cheann ceann na páirce, ard-chomhimirt. An-chomhimirt ansan agus Cillian Murphy, léirigh sé a luas ansan agus. Thug sé an liathróid ansan do Hogan a bhí ag rith isteach ach seo botún mór. Sea agus tá sé neadaithe go dian ar fad aige Barry Ó Floinn a tháinig an seans ansan ón bpoc amach. Bearna maith anois ann.
Bhuel sin drochbhotún ceart ó Cathal Hickey ansan agus Barry Ó Floinn. ana luas ag an duine so dar ndóigh agus buille láidir agus nuair a bhí sé ag dul isteach ní raibh ach rud amháin ina aigne aige agus do bháth sé san eangach é. Ana chúl.
Seacht neomat go leith idir an dá scór atá fachta ag an nGleann. Anois mar sin tá sé fachta ag an bhfear istigh Horgan a mhaolú go deas agus tá an cúlaí curtha dhe aige, pointe breá N'fheadar raibh sé ag tabhairt fé chúl. Craig Leahy, gafa isteach idir thriúr ón nGleann, trasna na páirce agus Cillian Murphy bainte amach aige siúd. Tá an sliotar bainte acu súd, má tá, agus anois tá déine agus gearradh san imirt. Isteach anso le Rob Downey. Seans go b'fhéidir ar phointe aige. Trasna go dtí Dean Brosnan, a thosnaigh an scóráil. An Gleann anois agus an ghaoth sna seolta acu.

Liathróid ag an Sars ansan agus botún mór déanta ansan ag Craig Leahy. Theip air an pas, breith ar an pas agus Eoin O'Leary ag dul tríd ansan. Horgan dulta san áit cheart agus nuair a fuair sé liathróid ní raibh ach, you know, deireadh amháin leis, like, bháth sé san eangach é ansan, an-chúl ar fad. Deirtear liom go bhfuil luch sa bhosca agus tá duine nó beirt sceimhlithe go ndéanfadh an luch isteach fés na cosa acu, ach ní hé sin anois ach é seo, Barry O'Flynn, seans eile ar chúl agus an babhta seo gan botún dá laghad déanta aige. Ah bhuel, nuair a thit Liam Coughlan ansan leis an, you know, just to hit you on soft, féach air. Agus Barry O'Flynn an-luas ag an nduine seo agus rud amháin in aigne ansan é a bhá istigh agus sin a rinn sé, ceann breá álainn thíos ansan agus ní raibh seans ag Cathal Hickey. Na Sáirséalaigh ag athrú cúrsaí go an-ghabháil san aer ansan ag Cillian Murphy.
Colm McCarthy, B'fhéidir a bhí ann tar éis an puc saor a chur ar fóraoil agus tá an ceann san stiúrtha thairis an trasnán ag Daniel Kearney. Cillian Roche, Bhuafadh é sin seo chugainn Horgan ag teacht trasna! Isteach fé ascaill a chéile comhraic, sábháil den scoth ag Ben Graham. Rob Downey, ach an rás istigh buaite ansan aige, b'é Conor O'Sullivan an t-am a théadh Cathal McCarthy, smacht ana dheas gan ach láimh amháin ar an gcamán aige, Horgan, sé bheith cúramach leis na coiscéimeanna ach tá san imithe ar dheis, níl, ná ar dheis, ach thairis an trasnán, mo leithscéal. Bheadh sé seo ar an dtríú ceann sa tarna leath aige Patrick Horgan, rud a dh'fhágfadh haon a naoi aige Agus amhras orthu siúd istigh ón tslí atá sé ag seasamh.
Sea, ón tslí go bhfuil sé ag seasamh, b'fhéidir go bhfuil sé ag dul chun don chúl ach. Agus tá! Agus tá an cúl faighte aige Patrick Horgan, ní féidir é a shárú. Buille láidir ansan má fhéachaimid arís air. Just idir an cúl báire ansan agus Elliot is dócha ach anois. Comhscór arís. Bhuaigh siad na pocanna amach, ó Sars ach go háirithe, agus beidh siad ag iarraidh an ardán a chruthú sin arís. Anois mar sin, seo chugainn Eoin O'Leary. Isteach ansan Luke Horgan. Tá bearna maith aige, am buailte trasna anso aige agus ab é seo. Dean Brosnan a d'iarraidh slí a dhéanamh dó fhéinig tá pointe faighte aige ceart go leor agus tá sé ag cocaíocht le duine dá d'imreoirí na Sáirséalach anuas air. Agus é ag dul in aois dar ndóigh. Cé ná fuil buailte isteach anso aige Daniel Hogan arís an brú maith ansan. Ach tá fear ag teacht isteach, sin é Cillian Murphy agus tá seans ar bháide aige! Pointe fachta, gob ar ghob arís. Trí nóiméad is fiche nach mór caite sa tarna leath, Rob Downey agus foireann spáis aige, Horgan smachta ar an gcéad iarracht, Eoin O'Leary taobh leis, pointe tógtha aige, bhí leathsheans ar bháide ann. Colm McCarthy anois chun tosaigh ar Barry Ó Floinn. Buaite go diail aige siúd a d'iarraidh an cor a thabhairt ansan do Eoin Varian ach tá Varian te fáilte a bhuachaill Daniel Hogan ag teacht ar thaobh na láimhe clé agus an ceann san stiúrtha go healaíonta thairis an trasnán aige. Trí neomat tá ráite go mbíonn cluais Kennefick anois agus é ag gabháil an cóngar chun an chuain. Tá O'Leary taobh leis. Simon Kennefick an blocáil go diail an chosaint gan cháim ansan aiges na Sáirséalaigh scuabtha amach agus fachta aige Shane O'Regan agus tá O'Regan chun an bhuel an scian a shá i gcroíthe an Ghleanna.
ceann gairid anois ag Patrick Horgan. isteach ansan agus bhuel tá Rob Downey imithe isteach fachta aige Eoin ansan a shábháil aige Graham bhuel tá Rob Downey ansan istigh i lár an aonaigh do chuireadar an bheirt acu suas i measc na dtosaithe níor leor é níor éirigh leo an cúl a dh'fháilt agus tá an bua fachta aiges na Sáirséalaigh curaidh na Mumhan na bliana seo caite. agus beidh Johnny Crowley agus an Charraig breá sásta an dá bhainisteoir ar shlí mar bhí triail mhór anseo, bhí gearradh sa chluiche.
Today was my uh, my first game playing senior. Um, yeah, it's tougher than I thought now, to be honest. Oh, yeah. Look, physicality and the speed of the game is massive, like, and um,